Mayiko ambiri a mu Africa amakhulupirira kuti ndale si udani komanso ngakhale kuno ku Malawi timakhulupirira zimenezozo. Ndi chifukwa chake andale amakumanirana malo amodzi, kuchezerana kapena pa mwambo wina uliwonse kaya wa maliro ngakhale wa chisangalalo china chilichonse komanso amakhala ndi komiti akuluakulu kapena mtsogoleri wopuma ngati Bakili Muluzi amatha kukumana ndi mtsogoleri wolamula kwa nthawi imeneyo koma udindo atautula pansi. And mtsogoleri wa dziko lino wakhala akukumana Dr Lazarus akhala akukumana ndi atsogoleri osiyanasiyana ndiye tangomverani pang'ono kenako tipitirize nkhani yomwe tabweretserani khale nkhomaliro kudya komanso kukakhala uh, kuvina pambali popeza ndalama zogwirira ntchito imeneyi uh, ndife osakhutitsidwa kwenikweni ngati chipani pokhala kuti kumeneko kukakhalanso uh, a president a dziko lino ndiye powunikira kwambiri ifeyo kuti ife achipani cha utm tidakali still in mourning period ifenso mayankho sitinakhale nawo mayankho ogwirika akuti kodi chinachitika ndi chani kuti ife tikataye a founding president athu president wathu wa chipani chifukwa kuti sitinayankhidwe bwinobwino uh, boma sinatipatse mayankho nchifukwa chake ifeyo titaunikira bwinobwino tinaona kuti inde ndikwabwino kukhazikitsa foundation yokumbukira malemu ndi ntchito zawo ndi umoyo wawo koma poyitana a president kumwambo umeneyo kuti ifeyo a utm nkhani zambiri ku malawi kuno zimayambika kuchokera ku chipani chizake for example Peter wa Mutharika ngati mtsogoleri kwachoka kwa azitsogoleri osiyanasiyana a Nankhumwa komanso a dr Kabambe. Koma ine ndili ndi funso lopita kwa a Kabambe kunena kuti inuyo amene mukuzitenga kuti mchifukwa ndale mchifukwa kapena kuti kupita kumalo kuli mtsogoleri wa dziko lino mchifukwa, bwanji ma, miyezi yapitayo kapena kuti two weeks ago munalonjeza kunena kuti simungapezeke pa malo pali a Dr Lazarus Chakwera tsono takuonani dzulozuloli muli ndi mtsogoleri wa dziko lino ku mwambo wa Maritiri. Kodi funso langa ndilonena kuti, ndi chifukwa chani munakana kukapezeka pa mwambo wa Dr kapena kuti mtsogoleri wa chipani chanu womwe ali anatisiya miyezi yapitayo pa ngozi ya ndege Saulos Chilima? omwe anayambitsa chipani cha utm chomene mukutsogolera lero linochi munakana kukapezeka chifukwa chonena kuti mtsogoleri wa dziko lino anali kumenekoko koma muziwe zonena kuti nonsenu nonsenu munachokera ku dpp and nonse ndi njira imodzi ngati achipani ntchito yanu ndikutukula dziko lino ndi chifukwa chani inu mwachitenga udani kapena munautenga udani kusapita ku celebration ya malemu saulos chilima ku foundation yawo koma mosa ta mwezi yomwe 6 yomwe ili ikuonetsa kunena kuti ndi 3 weeks mwapezeka pa mwambo womwe kukupezekanso mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera and mwagwirana manja pamene ife tili wodabwa kunena kuti kodi zikutanthauza chani kodi munali ndi udani ndi Saulos Chilima Popeza ndale si udani, andale osiyanasiyana timaona akukumana, kuchezerana, kuyenderana, koma inuyo munakanitsitsa mwa mutu wa galu kusapezeka pa foundation yomwe ankapangitsa Madam Chilima ndi anthu ena otsatira pofuna kukhazikitsa bungwe la Chifundo Inu timakuonani mukuyenda yenda kupita malo osiyana siyana kucheza ndi achinyamata kuonesa usogoleri komano pa fundo yomwe munapereka ija tinaona kuti usogoleri palibe chifukwa munthu wanzeru ngati inuyo munthu wachikulire munthu wa sukulu yake wa degree yake simungakane kukapezeka pa foundation yomwe akakhazikisa madam Mary Chilima chifukwa chonena kuti kuli sogoleri wa dziko lino inali yofunikira kwambiri chifukwa chonena kuti mtsogoleri wanu Chilima kapena chipani chomwe mwatengacho ndi amene anayambisa iyeyo koma panopa takuonani ziloliziloli mukugwirana ndi a Mary ndi a Dr Lazarus Chakwera mumatanthauza chani popeza masiku apitawa munanena kuti simungapezeke malo akupezeka mtsogoleri wa dziko lino kodi simunkadziwa kuti mtsogoleri wa dziko lino kumeneko akupitako and zinali zodziwika wina aliyense amadziwa kunena kuti mtsogoleri wa dziko lino Dr Lazarus Chakwera akupita ku Malitiri. Abale andale chonde musamatengane ngati ndinu adani. Mumamenya ufulu yonena kuti mutenge dziko mukatenga dziko mutsogolere anthu ife. Ndiye mukamabwera ndi maudani kodi inuyo mukatenga boma a Kabambe mudzapita kukawafunsa a Chakwera kuti ndingatani apapo kuti kodi zinthu zimakhala bwanji. Osamakhala ndi umoyo wa sanje wa jelasi. Apa mwaonetseratu kunena kuti simunkamukonda Chilima and mmadana naye Chilima. And anthu ambiri atha kuyankha kuti kuchipani kuja mwafika Chilima atamwalira, mwautenga udindo atamwalira, koma olo inuyo munalembapo kalata kuwalembera a mcp kapena tsogoleri wa dziko lino kuti bwana kodi ndi chifukwa chani ngozi yomwe ya kuchikangawa inachitika anafa vice president wa dziko lino anafa vice president wa dziko lino kafukufuku wake sakundikwanirira ineyo ndichitapo kuthekera kuona kuti ndiziwe chomwe chinampha founder wa utm wa chipani chimene ndikusogolera panopachi koma inu munanyalanyaza osazichita zimenezozo and mukubwera ndi blame yonena kuti simungapite kumalo kukupezeka Dr Lazarus Chakwera and munayankhula mosimikiza komanso mphekesera zikuluzikulu zimamveka kuti inu m- miyezi yapita 4 yapitayo ku state house mumapita mukakumana ndi Chakwera ndi sogoleri wa dziko lino kodi vuto lanu ndi chani Apa amalawi mwaonetsera umoyo opepela komanso opanda utsogoleri musabisilidwe bwana. Mweniweni mwinake wa chipani chimene mwatenga inucho kumwalila and ndikufika size yonena kuti akupangisa gawo la zachifundo and kukapezekako simalo andaletu ameneo. osati nsonkhano wa mcp koma inu munakanisisa koma timakuonani mukucheza ndi anachimizimu agogo kutani kufuna usogoleri mumadana ndi chilima tiyankheni amalawi. Mwalakwisa kwambiri kusapezeka ku foundation ya Chilima. A Dr. Kabambe munalakwisa Ndipo ngati ife a Lahiri K TV timafuna atsogoleri nonse muzigwirizana kupanga chimodzi pofuna kutukula dziko lathu lino la Malawi. Ndipo ife tizazuzula tsogoleri chipani china chilichonse chisakuchita bwino a Lahiri K TV. Ndipo tikamabwera pano kuzazuzula Dr Lazarus Chakwera osati timadana ndi a Chakwera. Tikamabwera pano kuyankhula za tsogoleri wina aliyense kaya a dpp sitimadana ndi dpp koma timafuna utsogoleri wabwino Malawi atukuke. bwera ndi maudani yanu sizingatukule sizingathandize zika za dziko lino ngati amalawi ngati zika timadalira atsogoleri atsogoleri ake ake ndinuyo a Mutharika akabambe plus iso ndi tsogoleri wina aliyese ku malawi kuno